ee ndị be anyị ọkwa oziọma ọdịnala na abs 88.5 fm anọ m na obi chukwuero ọjịakọ na ụmụdurumu ụmụegoromu ụzọakwa n'ihiala ee ihe bute m ebe a bụ na ee, anyị chọpụtara m na agbụrụ a bụ agbụrụ ihe eji wee malụ fa bụ

onye nze onye nka eh, anyị nọ n'obi gị taa biko gwa anyị afa gị eh, ka anyị wee malite ozigbo ozigbo afa m bụ Ifechukwudere Benson Ọjịakọ ụmụegolom Ụzọakwa Anambra steeti daalụ nwanne daalụ nwanne Eh, nwanne m nwoke ekenekwa gị Eh, ngwa achọrọ m ka ị kọwara anyị um, ihe ndị a tụrụ atụ gasị ka ị kọwara anyị ihe so ha ihe dị na ha ka anyị wee ghọtagodị nke a na-abụ ikenga ezumezu ndị ichie Aha, ihe nke ya jiri bụrụ ikenga ezumezu bụ na ihe niile eji eme agwụ dị ya n'ahụ ị bịa n'ahụ ya e nwere chi na agwụ Hmm, maka maka na achọrọ m ịjụ ihe ndị a e- esegasịrị ya n'ahụ ọ bụ design nkịtị ka o nwere ihe ọ nọchiri anya ya Ọ bụ design, ọ ihe a mere ya ikenga ezumezu ndị ichie Hmm, ihe a dịsị ya n'azụ bụ ofu mkpụrụ ihe n'ime agwụ nsi ihe agwụ nsi niile ahụ a bịa na anyị nwere chi na agwụ na ya n'ahụ ya e nwere ute Mm. ute ọya ka a na-akpọ ya like onye agwụ nsi dara butuo ya ọya Mm. a chọọ iji ya rụrụ ya ọrụ nke ute ọya dị Mm. ya adịrịrị Nke ya. nke bụ ute ọya metụkene ya. ị fụọ nke a dịka basket Okay. ọ ya bụ ute Okay. Ehe. Mm. dịka onye agwụ nsi ji turu

dịka draft a na-azụ azụ Ehe, nke a bụ ndị ọgbanuke maka onye a ya-achụrụ aja ndị ọgbanuke ya chọkwa iji ihe arụrụ ọrụ ọ bara n'ọrụ ya maka ya ndị ọgbanuke Mm, Eh? mm, Ehe, nke a ndị ọgbanuke mm, nke a bụ ụkwụ na ije mm. That is ụkwụ na ije agwụ Ehe, ụkwụ na ije agwụ okay nke a ruru agwụ nke a ndị okay ọgbanuke so agwụ so etu o si wee gaa kịta bụ ụkwụ na ije Yes, agwụ yes. Eh, ya bụ na ihe ọ na-egosi bụ na ihe niile a dị ya n'arụ na ọ bụrọ na ọ mma ka eji ya wee chọọ na ihe niile a bụ symbols shape ihe nnọchitere anya ife dị iche iche ha ncha dịkọtazie n'ofu osisi a e wee kpọọ ya ezumezu ndị ichie a ekenere m gị hinne ajụjụ ọzọ m nwere ịjụ bụ kedu em, o nwere ụdị osisi eji atụ ezumezu ndị ichie a iche ka ọ bụ osisi ọbụla ị fụrụ o nwere osisi eji apị ya iche ọ bụ osisi ọbụla mfe Okay. osisi eji apị ya bụ ihe eji ogirisi tụọ ya nke a na a na-arụ arụ bụ ngwu Okay, nke a bụ osisi ngwu. ngwu Okay. a na-arụ arụ na then a na-ejikwa osisi ọfọ arụ ya like nke a na bụ ras ndị ichie okay Mhm, atụchala nke a na o ji ọfọ n'aka Mm. jide iko mmanya Mm, Ha, ọ ndị ichie ka ọ bụ ras Mm. nke a bụ osisi ọfọ mm. O- osisi ọfọ ka eji wee tụ Ọfọ ka nka ejiri rụọ nke a Mm. Ehe. so ihe eji arụkarịa ụmụ ihe ndị a bụ osisi ọfọ ngwu ọjị na ogirisi okay Ee, Yeah. osisi mmụọ niile ka eji arụ ya, ọ bụ osisi ọbụla i nee ụfọdụ ihe ndị a anya ụfọdụ ha imi ha na ọnụ ha dị ka ndị mba ọzọ ha adịrọcha ka ndị igbo ee n'anya nke m o, n'echiche nke m i nee onye i nee nke a ep- ee, nke anyị fụ na imi ya kwụ ọtọ m wee na-ajụ maka gịnị ka o jizi wee dị etu a ụmụ nwaanyị na na-eme ya ka ha niile dị ka ndị ojii eh, dị ka anyị Ee, ihe dị ya bụ na igbo bụ isi Mm, ị bịa na igbo a na anyị adịghị ofu ụdị anyị dị mix igbo nwere ndị imi ha kwụ ọtọ mm, igbo nwere ndị mara mma igbo nwere ndị dị oji mm, so na anyị imitate ya nọọ imi ndị ọcha ihe a bụ imi ndị igbo isi igbo Eh? Mm. so ọ ya ka anyị ji arụ ya otu a Mm. so igbo nwere ndị imi ha kwụkwasị ọtọ Mm. nwere ndị imi ha gbaturu agbatu Mm. nwere ndị dị ọcha nwere ndị dị ojii Mm. so anyị nwere ihe niile n'igbo maka na Ee, nke a bụ ọfọ dịgasị iche iche ị na-akwa Em, osisi a ka osisi ihe ọ bụ ihe a bụ osisi ọfọ wetara m aka ya na ihe a bụ osisi ọfọ direct. Mm. Mhm. osisi ọfọ ọdịda ọfọ Mm. ahụ a na-eji Mm. ya adada Mm. so anyị na-eje akwata ọfọ a na mba dị iche iche ebe ọbụla ọ dị anyị ruo anyị emere ndị be ha omenala Mm. esi eme ya Mm. emere ha omenala akwanye anyị ọfọ anyị bịazie ya na-atụgasị ya n'ụdị ya ọ bụ ahụ ka anyị na-emerụ ya mma ka e ji ya chi ya ka e jiri ya na-agwa ndị mbụ na ndị egede ya okwu okay e, ọfọ a dịsị na em, e, e, ọ dị na size dịgasị iche iche ọ bụ bugasịrị ibu ụfọdụ buru ibu ụfọdụ pere mpe E, maka gịnị ka o ji wee dị etu a o nwere ihe ọ na-alụ iche o nweghị ihe ọ na-arụ iche ka nke ukwu ha ka nke nta ha na mmụọ mana ihe dị ya bụ na ị marago na mmadụ niile aha o nwere onye ya like nke buru ibu Mm, na onye ya like nke pere mpe nke onye fụrụ na chọrọ o jiri mm, were na-akpọku chi ya Mm. ihe ama ya bụrụ osisi ọfọ ka o nwee ike dị na-aza ya ekpere ka ọ hakwa otu a ka mkpịsị aka ha mm, hakwa Mm. ndị a na-apị na wụrụ ndị bịara sị pịara ha ya okay. a na-apịrị ya ọ na- ọ- ọ na ọba n'ahụ Okay. mana onye bịa sị m kwaara ya nke ya m ma akwara ya Mm. a na-eji ịkwara mmadụ ọfọ dịka anyị siri kwuo mgbe na na-eme omenala ya Mm. were kwara mmadụ ọfọ onye a ya akwara ọfọ na dịka ndị suru ọfọ nna ha ọkụ ndị tụfuru ọfọ nna ha Mm. n'ụka were bịa ịkwachi ọfọ na ha ya etinye eghu ha ya etinye ọkụkọ ha ya etinye azụ ha ya etinye ezi ọjị na asatọ ezi na asatọ ewere kpọkwukwe ndị ichie were kwachikwa ọfọ a were kwara ya obiri ọ na-abụ ndị mbụ na ndị egede nabatakwa ya dịkwa ka nke na ewepụrụ ewepụ maka ọfọ niile bụ otu Mm, Ee. mm. Daalụ hi- da- daalụ hinne

egbukwaghị ya n'oge ọ daa a kụwaa ya na-eji ya esi nri mana ọfọ a eji m gbu- nweta ya n'Imo steeti Uburu Ihejiọfọ n'ebe n'Imo Uburu Ihejiọfọ Uburu Ihejiọfọ Eh, ebe a ka m si nweta ọfọ a so oge m gara Uburu Ihejiọfọ fụ ọfọ a ana m aga ihe ọzọ wee fụ ya ebe ọ kwụ were kwụsị maka na ama m anya maka na ọdịnala ya efere ihe a dịka m si kọwaa na mbụ na agwụ nsi mara m Mm. enere m ya anya ọ bụrụ isi ọfọ m were kwụsị meshin wee jụọ ndị nọ n'afọ ebe a kee onye m ga-afụ na achọrọ m ịkwara ọfọ a Mm. and ka m ji ịjụ ajụ ahụ enere m anya ọ bụ onye ọbụla m fụrụ ka m na-ajụ aga m ahọrọ ndị okenye Mm. ewere sị m okay mụ jee ebe dị etu na ọ ha bụ ọkpara obodo a ewere m jekwu ọkpara a wee sị ya na achọrọ m ịkwara ọfọ o wee jụọ m ihe m ji ọfọ eme m sị ya na eji m ya eme ihe dị iche iche which na-eji ya arụ ọfọ eji ya arụ ike o wee sị m okay na ihe ha ji akwanye mmadụ ọfọ ọ bụ ọkụkọ mmanya ọjị ose nzu edo na ego obodo akụ m ga-emere ndị obodo na ji na asatọ ọjị na asatọ ose na asatọ ewee m sị okay na mma naru ebini na azụ ọsọ mpi ewee m gaa wekọtara ha ya ewere jee kwanye m ọfọ a then oge akwachara m ọfọ a sị ya then mena ụnụ mere ya dịka esi eme ya ewere m buru ọfọ a lọta ọ ya dị fọrọ Mm, ya bụ na um, o nwere ihe ị sị na a na na-agwa ọfọ tupu akwara ya Ehe, nị. a na-egbuji ọfọ egbuji Mm, ị fụrụ ya na e gburu ya egbu e gbujie ya egbuji e wekọtacha ọkụkọ na nzu na edo a were debe n'ukwu ọfọ e were sị ọfọ doo ya biko ewena iwe na ọ isi ka anyị na-akpụ gị na anyị ana egbu gị egbu then egbutu akpụkwanye ya isi ahụ ọ daruo mụnwa na onwe ya jekwa jekwa m gbukwasị ya ka ọ were kwe m ịba na moto Mm. m sị ya na m egbukwasị gị egbukwasị na ọ mma ka m na-achọ gị ka e jiri na-agwa ndị mbụ na ndị egede okwu ya bụ etu nị m siri pịasịa ya ebe nị Mm. ụfọdụ ka a na-eti ọna ụfọdụ ka a na-asụba asụba m gwa ọfọ na ọ mma ka a na-achọ gị and every morning m ji pịa ọfọ a na be m ebe a m ma agọ nzu gọ edo tụọrọ ya mmanya tụọrọ ya ọjị maka na ị ga-eme ya pịa ọfọ ahụ ọ na-achawa isi o nwere mgbe m tụziri isi ma 200 and something thousand ama anụ ọfọ na aya m Mm. m je biri ọfọ ana m apị m pịcha ọfọ epupu m ọfọ mme atụ nzu mme atụ edo n'ọkwa ka ihe a ya katara m ejekọtara m na ọgwụ onwe ihe afọ ụfọdụ sị na ọ poison ụfọdụ sị na ọ nke were m chọba ana wee jụba ese ofu ọyị nwoke a na-akpọ Kenneth ihe eji akụ eme nwa dibịa were bịa be m wee sị m ihe a na-eme m ya na-abụ ya sachaa m isi tinye akwa ohiwa m isi ya ọfọ a m na-apị ma ọ na-egbusa ma ọ na-emesakwa ya mmanya e wee m sị ya mba wee sị ka anyị je neta ya ọ were bụrụ na tinas na m chọọ ịpị ọfọ m a tụọrọ ya nzu tụọrọ ya edo nye ya mmanya nye ya ọjị nye ya ose were gwa ya na ọ mma ka m na-achọ ya na ana m emerụ ya ahụ ka e ji na-agwa ndị mbụ na ndị isii okwu etu a ka e si apị ọfọ Hmm. nna m mekwara ya pịka ya nka so na mma apịkakwa ọkafọ ahụ ise ya bụ na ọfọ abụrọ osisi nkịtị ọ bụrọ osisi nkịtị na ọ osisi mmụọ na ọ osisi mmụọ daalụ hinne ee anyị nọ na Ụzọakwa Ihiala. Ihiala ee na obi Ojiakọ Esi o, obi Chukwueru Ojiakọ. Obi Chukwueru Ojiakọ. Obi Chukwueru Ojiakọ pịburu ọfọ a were pịfọrọ mụnwa. Daalụ. Nwa ji ugo nne ya.